Hi, welcome. It's Info YouTube channel here. Mmene Joe Gwaladi anapangira mamiliyoni ake. Woyimba wa pakanthawi Joe Gwaladi ndi mmodzi mwa woyimba omwe ali ndi luso lakutha kupeka nyimbo mwaukadaulo. ndipo zomwe amaimba zimadzafanana ndi zomwe anthu pa moyo uno akukumana nazo munamverapo nyimbo yotchedwa chipepeso yomwe amapempha aliyense kuti amupatsiretu chipepeso chake iyeyu asanamwalire kuti mwina angodyeratu ndalamazo kuopa kuti mkuluyu akamwalira adzibale ake kudzakanganirana ndi ndalama yachipepeso na ngati simunayimvere nyimbo imeneyi munamvera Tumbocid iyi ndi nyimbo yomwe imapempha anthu kunena kuti asalimbane ndi kumwa mankhwala osiyanasiyana akamva kuwawa kwa mthupi ndipo angopita kuchipatala kuti akayezese magazi awo pa nthawi yomwe imatuluka nyimboyi mchaka cha 2012 inafika pena paliponse mdziko muno ndipo anthu ambiri anayamba kumafalisa kunena kuti joe gwaladi watola chikwama popeza a ku unduna wa zaumoyo mdziko muno ndi omwe anamutuma kuti iyeyu ayimbe nyimboyi ndipo amulipira zindalama za nkhaninkhani iyeyutu izi anazikana mu nyimbo ina yomwe amati anthu asamuphe popeza sanagulilidwe galimoto joe gwaladi amayimba zomwe zikuchitika pa nthawiyo ndipo amakondedwa ndi anthu ambiri mdziko muno kutchuka kwa joe gwaladi sikunathere pomwepo ayi mpaka katswiri wina pa nkhani za malamulo a edge kanyongolo yemwe pano anapuma pa ntchito ngati mphunzitsi wa ku chancellor college anamuyamikira kuti Gwaladi ndi woyimba wanzeru kwambiri mdziko muno kapena kuti uja mchingerezi ena amanena kuti Philosopher. Kumayambiliro a chaka cha 2023 pomwe a Edge Kanyongolo amapuma pa ntchito yawo ngati mphunzitsi, sukulu ya University of Malawi inakonza phwando lotsazikana nawo ndipo atawafunsa iwowa kunena kuti asankhe woyimba yemwe adzabwere pa mwambo, a Edge Kanyongolo Sanachedwe n'komwe kuuza akuluakulu a sukuluyi kunena kuti akufuna Professor Joe Gwaladi. Mwa oyimba onse omwe ali m'dziko muno, iwowa anasankha Joe Gwaladi ndipo anakayimbadi nasangalatsa anthu omwe anali kumeneko. Izizi sizachibwana ndithu. Kudziwika kwa Joe Gwaladi kunafika pena moti mpaka masilipasi ena mdziko muno amatchedwa kuti gwaladi gwaladi mwini wake ndi yemwe amadziwa chomwe chimayenda m'mutu mwake koma munthu uja ali ndi nzeru anthu ena amamuona kuti amachita zinthu zachimidzi anthu ena amamuona kuti amachita zinthu zachimidzi komatu chimidzi chake chimamupindulira ndipo chinapangisa anthu ena odzindikira opita ku sukulu kumutsatizira zochita mdziko muno pamene owoneka chitauniwo sanathe kuganiza mokuya ngati mmene mkuluyu amaganizira kampani zimakhala zikulemba anthu omwe amadziwa njira zotsatsira malonda omwe amakhala ophunzira mokuya komatu sizinatengere joe gwaladi kupita ku sukulu ya ukachenjedwe kuti ayambe kugulitsa yekha ma tepi ndi ma CD a nyimbo zake mu mzinda wa Limbe mzaka za m'ma 2006. M'mbuyomu m'dziko muno, OG Issa ndi yemwe anali kadaulo wodziwa kugulitsa nyimbo za oyimba ambiri monga Joseph Nkasa, Lucius Banda, Mlaka Maliro, Charles Nsaku, Coss Chiwalo, Paul Subili ndi Rod Valamanja. Thomas Chibade, Billy Kaunda ndi ena ambiri. Mu nthawi imeneyi, oyimba ena ankadandaula kunena kuti akubetedwa ndalama zawo za nkhaninkhani ndi wogulisayo, koma analibe maganizo oyamba kugulitsa okha. Pofika mu zaka za ma 2006, ma tepi anayamba kuchepa pa kagwiritsidwe kake ka mchito mdziko muno potsatira kutuluka ndi kubwera kwa ma CD. Ndipo malonda a OG Issa ngati yekhayo wogawa ndi kugulitsa nyimbo mdziko muno anayamba kupita pansi. Joe Gwaladi pamnthawiyi nkuti atatchuka kumene ndi nyimbo yake ija amati Ndinafa ng'ombe ndinafa bulu ndipo sanaganize zopita ndi chimbale chake kwa OG Issa. Mwinatu iyeyu panthawiyo amaopa kuberedwa komanso kunena kuti malonda ake pamnthawiyo a OG Issa anali akulowa pansi ndiye iyeyo mwina ngati woyimba sanakapindula joe gwaladi anayamba kumakwera njinga yake kuchoka kwawo ku phalombe kufika mu mzinda wa limbe ndi kumagulitsa matepi ndi ma cd ake apatu amakhala omangirira spika ndipo pogwiritsa ntchito chinkuza mawu amakhala akuyitanira anthu kunena kuti amugule akachoka mlimbe joe gwaladi amapita ku nandos mkatikati mwa mzinda wa blantyre komwenso amakhala akutsatsa nyimbo zake kuti anthu amugule ndipo ukuku amakhala ozunguliridwa ndi anthu ambiri kumugula nyimbo zake joe gwaladi anapanga ndalama zambiri mu nthawi imeneyi anthu ambiri mdziko muno poyambirira tinkamutenga ngati munthu wachimidzi malingana ndi momwe anthufe timaganizira malingana ndi momwe anthufe timaganizira pa nthawiyo koma iye mwini zinthu zimamuyendera sipanathe nthawi yayitali oyimba ena okhazikika pa nthawiyo monga thoko katimba komanso evance meleka Anamutsatizira nawo nayamba kumagulitsa okha ma CD, matepi ndi ma dvd monga muja amachitira Joe Gwaladi. Indetu, zinatengera munthu yemwe sanaphunzire kuganiza zimenezi. Pomwe kampani zimalemba anthu opita ku sukulu za ukachenjedwe kuti aganize ngati zomwezi, Kuyambira nthawi yomweyo, oyimba ambiri m'dziko muno anayamba kumagulitsa nyimbo zawo mu njira imeneyi ndipo kufika lero OG Issa sagulitsanso nyimbo za oyimba kwathu kuno. Joe Gwaladi akafika mtauni aliyense amadziwa kunena kuti kwafika kamuna. Njinga yake poyamba inali yakapalasa ndipo masiku amenewa ndi ya moto chimkuza mawu amakhala wachimangirira pa njingapa uyuyu ndi munthu yemwe akuyenera kupatsidwa ulemu mdziko muno powapanga oyimba ambiri kuti ayere m'maso nayamba kugulitsa nyimbo okha osadalira og issa Ndipo maumboni ake anaoneka, popeza ambiri anatsatizira zomwe anayambitsa. Kubwera kwa internet ndi komwe kunayimitsako pang'ono, koma Joe Gwaladi sanayinyumwe ayi. Mu kanthawi kena, poona kuti kwayamba kutchuka ma memory card, Joe Gwaladi anayamba kumayika nyimbo zake ndi za oyimba ena muma memory card ambiri nkuyamba kutsatsa mu mzinda wa Limbe. Malo ake ndi omwe aja. Msewu omwe wachoka ku Pep Stores ukafika ku Jupiter pakati pakepa ndi pomwe iyeyo amakonda kuyima uku chimkuza mawu chake chikubangula. Malowatu ali pa mamita 70 kuchoka pa mashopu omwe OG Issa ankagulitsira nyimbo zake za oyimba ena mdziko muno. Anthu amazichepetsa zimenezi koma ndi zomwe zimupezetsa makobiri ambiri ndipo iyeyo ndi mpondamatiki pa mlingo wake koko. akafika pamalowa amakuwa amvekere kupeza nyimbo pano ma flash a 4gb pa mtengo wa 500 kwacha yokha gwaladi ujayo ndi ineyo gulani nyimbo motchipa pano apa mkuti ma memory card ndi ma cd ake ali m'manja anthu akumuzungulira uku uku akumulipira ndalama gwaladi Amapanga ndalama koma monyozeka poti anthu samadziwa uyu ndi wogulitsa wodziwa ntchito yake koma sanankere ku sukulu ya ukachenjedwe. Pamene amakhala akuchita malonda ake anthu osadziwa ena mmene mkuluyu amapangira makwacha ake amapezelapo mwayi nkumamunyoza nkumutenga kuoneka mwachimidzi. Joe Gwaladi naye ndi munthu ndipo amamva kuwawa. ndipo mukanthawi kena atanyozedwa anamuyankha mkulu wina kunena kuti sadziwa malonda ndipo ichi ndi chifukwa chake mkuluyu adzafe wosauka profesa joe gwaladi sanasiyire pompo koma kuuza khwimbi la anthu kunena kuti asamamujayire ndi kumamunyoza popeza amaoneka wosauka koma iyeyo ali ndi shopu kwawo ku phalombe mawu ake iyeyo ananena kuti Ine ndili ndi shopu ku Phalombe, shopu yodzaza bwino kwambiri. Enanu achakugwanu simungakwanitse kuwagulira mpani wa mbewa. Ameneyo ndi Gwaladi Joe ndipo akakwiya simungamufune. Popeza anthu amamunena kuti ndi wosaphunzira, Joe Gwaladi amauza anthu ena kunena kuti dziko lino Joe Gwaladi amauza anthu ena kuti dziko la Malawi ndi losauka kaamba ka anthu omwe amadzitcha ophunzira ndipo ophunzira ena amangovala masuti koma olo wan tambala alibiretu komanso anthuwa satha kufunsira. Apa iyeyo anapitira kuuza anthuwa kunena kuti shopu yomwe ali nayo kwawo ku Phalombe si shopu wamba koma shopu mbambande pamene munthu wina, Anayankhula modabwa n'kunena kuti, Joe Gwaladi watsogola. Popeza ali ndi foni yapamwamba ya smartphone, iyeyo anayankha kunena kuti sakudziwa ndalama zomwe ali nazo kaamba kakuti anthuwa amamuonera pansi. Zonsezitu zikubwera kaamba kogulitsa ma tepi, ma CD ndi ma memory card ake omwe panthawiyo amawagulitsa pa mtengo wa K1000. Gwaladi amauza anthu ambiri kunena kuti pomwe ma shopu ambiri mtaunimu amagulitsa memory card imodzi yopandanso nyimbo pa mtengo wa K4000 iyeyo amagulitsa memory card yake ya nyimbo kale pa mtengo wa K1000 okha. Eetu kuionela patali. Akamauluka pamalo omwe amagulitsilawa amakhala mmatumba mwake mwadzaza ndalama zambirimbiri. Gwaladi akuti ali wachichepere chomwe ankafuna kukhala nacho ndi Walkman basi ndipo anali akuikhumbira kwambiri. Izitu zili choncho kamba kakuti pa nthawi yomwe ankakula, anthu omwe amakhala ndi Walkman ndi omwe amaoneka apamwamba kwambiri. China chomwe amafuna n'kuvala matrauza apamwamba a jeans ndipo pakadali pano Joe Gwaladi amakonda kuvala trauza la blue la jeans. Maloto ake anakwaniritsidwa. Pakadali pano akuti salira zambiri kamba kakuti ali ndi chilichonse chomwe moyo wake umafuna poti ali ndi trauza la Gucci ndi zina zambiri. Mu chaka cha 2012, nyimbo yake ya Tumbocid ndi imodzi mwa nyimbo zomwe zinagulitsidwa kwambiri mdziko muno ndipo izi ndi malingana ndi mkulu wina wogulitsa nyimbo pa mnthawiyo, Defao. zimenezitu ndi ndalama zokhazokha ndipo mu chaka cha 2019 profesa joe gwaladi anamangidwa kamba koganizidwa kuti anawononga ndalama zina za dziko lino pozithira dothi ndi kumaziponda ameneyu ndiye mpondamatiki pa mnthawi yo gwaladi ankaoneka kwawo ku phalombe atanyamula ndalama zomwe zinali mma 2000 kwacha ambiri mu pepala loonekera mkati ndalamayi inali yambiri moti anthu ena anali wodabwa kunena kuti wazitenga kuti ndalama zochuluka chonchi ayi ndithu mkulu uja amapanga ndalama zake ndalamazi ankayenda nazo pa njinga yake ya moto kulikonse komwe amapita ku phalombeko awatu anali mbali imodzi ya mamiliyoni omwe mkuluyu anakhala akupanga pochita zinthu zomwe anthu ena mdziko muno amaganiza kuti ndi zachimidzi kuyima mulimbe nkumakuwa nkumagulitsa ma tape ma cd ndi ma memory card pakadali pano profesa joe gwaladi akumakonda kuoneka ndi gibo pearson woyimba yemwe anatchuka ndi nyimbo yotchedwa izathera mapenate izitu ndi malingana ndi mavidiyo omwe akumaoneka pamasamba a mchezo a Facebook ndi WhatsApp. Awiriwa kwawo ndi ku Phalombe.